Feilméaraí a bhí ina mhuintir agus bhídís ag díol bainne leis an uachtarlann agus bhíodh sé féin go deimhin ag obair in éindí leo freisin nuair a bhíodh sé ina leaidín óg. Tá sé ina chónaí anois i gCill Dara ó 1971 agus tá leabhar scríofa aige faoi stair Chumann Lúthchleas Gael Chill Choca. Caithfidh mé anois fiaraí dhó mar gheall gurb é an sloinne atá air Minogue, an bhfuil aon ghaol aige, meas tú, leis an mbean dheas ghalánta sin a dtugtar Kylie uirthi?
Is dócha go bhfuil. Go mbeannaí Dia dhuit. Go raibh maith agat. Is dócha go bhfuil mar dar liomsa tá na Minogue go léir gaolta dá chéile, ach ní fhaca mé ariamh é scríte mar gheall ar an taobh Éireannach dá shaol but, Dar liomsa tagann an clann Mhuineog go léir ó oirthear an Chláir. Bhfuil go leor acu ann anois? Ó tá, tá ceithre, trí nó ceithre nó cúig pharóiste. Tulach, Scairbh, Geata Bán, Lúbán Díge, Fiacail. Nuair a bhíonns tú ag breathnú ar an teilifís ó am go chéile, an bhfeiceann tú tada den mhianach seo agaibhse inti? Sea, tá mé a rá, an bhfeiceann tú aon ghaol idir.
Ó, yeah, oh well, is dócha go bhfuil, yeah. Bean galánta cosúil léi, ba chóir go, táimid go léir chomh galánta léi.
Tháinig daoine cáiliúla eile de chuid Minogues, tháinig as an taobh sin chomh maith. Ó yeah, do bhí fear ó Baile Fearainn Cill Barn, tá míle go leith thíos an bhóthar uaimse, Dan Minogue, do bhí sé ina fheisire Dála san Astráil ó 1949 go dtí 1969, bhain sé le Páirtí an Lucht Oibre, d'fhág sé Éire ó tús na haoise seo caite, agus fiú an tá leabhar scríte aige mar gheall ar a shaol, The Rambler from Clare. Muise an bhfuil?
Sea. Tá, yeah. Agus is cuimhin liom é a bheith sa bhaile in Éirinn timpeall 1958, I think. Do bhí Fiacail ag imirt an t-am sin i cluiche ceannais an Chláir. Arnó as an mbaile sin dó féin, nach ea? As Fiacail ab ea? Ó, yeah, da- Nó gar dhó, mar déarfá. D- Do tháinig sé seo ó Fiacail, ach Sea. tá mise ó Pharóiste an Tulaigh. Pharóiste an Tulaigh, sea, sea. Agus eh, tá mé ar an teorann. Eh, le, le Fiacail.
Yeah, Agus yeah. cé heile tháinig as a, as an áit sin a raibh As an baile fearainn sin, Cill Bearna, fé mar a deirim, do tháinig ceathrar duine cáiliúil ar fad, an fear sin Dan Minogue, Biddy Early, atá go léir scríte agus ráite fúithi, agus Johnny Patterson a chum an t-amhrán sin Goodbye Johnny Dear agus The Stone Outside Dan Murphy's Door agus le blianta, Le déanaí deartháir Lachtnáin féin do tháinig sé ón paróiste ón baile fearainn sin freisin. Agus fear as Contae an Chláir a chum Goodbye Johnny Dear. Ó sea, Johnny Patterson. Bhuel d'fhág sé I think Kilbarron nuair a bhí sé óg, do bhí sé, do d'fhás sé suas in Inis agus ansan do chuaigh sé le circus, agus do maraíodh é i riot a bhí timpeall Parnell nuair a bhí daoine in achrann le chéile mar gheall ar cé acu taobh. Do d'éirigh troid nuair a bhí an circus ar siúl i dTrá Lí agus do maraíodh é san chíréib a bhí ar siúl. Bhfuil aon tuairisc gur chum sé go leor ná mórán amhrán faoi Chontae an Chláir? Ní dóigh liom gur, níl a fhios agam ar scríobh sé aon amhrán. leis an tideal, a bhfuil an Clár sa tideal. Tuigim anois. Yeah, but I think na hamhráin a chum sé do bhí siad mar gheall ar an imirce agus mar sin de. Anois, tá taighde go leor anois maidir le gabháil go mór déanta agatsa ar go leor rudaí agus ar leabhartha agus stair Chumann Lúthchleas Gael mar a bhí mé a rá. Ach cén sórt bean a bhí in Biddy Early seo chor ar bith a bhfuil caint uirthi? Bhuel, chun scéal gearr a dhéanamh de, Is cuimhin liom tionscnamh a bheith á dhéanamh agam nuair a bhí mé ins an Coláiste Oiliúna do mhúinteoirí 50 bliain ó shin agus do scríobh mé giota faoi Biddy Early agus bhí mé ag caint le seanfhear ag an am chun an mbeadh aon eolas aige faoi Biddy Early. Ar seisean, bhí sí beagáinín níos cliste ná na gnáthdhaoine a bhí mórthimpeall na háite ag an am sin. Sin a dúirt sé.
Sin a dúirt sé.
Scéal eile is cuimhin liom, Bhí agallamh ag Donncha Ó Dúlaing le fear a bhí ina chónaí trasna an bhóthair ón áit ina raibh Biddy Early ó 50 bliain ó shin freisin agus chuir sé ceist air sa deireadh cén sórt áite ab ea timpeall an tí nuair a bhí sí ann. Ach do bhí an áit go léir lán de fuisce agus feoil, a dúirt sé. Bhí, bhí saol maith aici, a raibh? Ó do bhí, because éinne a tháinig chun cainte léi, thug siad buidéal fuisce ná píosa mór feola di. Agus a' raibh sí pósta ná clann aici? Ó, deirtear go raibh sí pósta timpeall ar a laghad trí uair, b'fhéidir ceithre uair. Ó bhí? Ó do bhí, yeah.
Early an t-ainm ar fear céile amháin. Ceapaim go raibh, tá mé ag ceapadh gurbh é sin an, ainm an chéad fear céile a bhí aici. Ach chaithfidh, chaithfidh sé ina dhiaidh sin ar bhealach eicínt gur rinne duine eicínt as Contae an Chláir rud eicínt uirthi, mar nach, nach bhfuil sé ráite go láidir sa stair gur chuir sí mallacht, agus mallacht dáiríre, ar, ar fhoireann Chontae an Chláir. Nuair a chloisim é sin, deirim i gcónaí, raiméis is ea é, mar do bhí an rud sin. feiceáil ins na páipéirí nuair a bhuaidh an Clár Craobh na hÉireann ins na nóchaidí go raibh mallacht Biddy Early curtha ar leataobh anois but do bhí Biddy Early caillte sular bunaíodh Cumann Lúthchleas Gael. Do cailleadh Biddy Early timpeall 1870 nó beagáinín níos déanaí ná sin agus níor bunaíodh Cumann Lúthchleas Gael go dtí míle ocht gcéad ochtó a ceathair agus níor thosaigh an iománaíocht go dtí míle ocht gcéad ochtó a seacht.
So ní raibh sí beo chor ar bith mar sin? Ó ní raibh sí beo ag an am sin in aon chor, bhí sí imithe. Sábhála Dia sinn a chuas go teacht faoi dí. Is ba scéal deas é a bheith á chur timpeall ag na hiriseoirí ná ag na fir.
Bhuel ba scéal deas é chun an chláir é nuair.
Bhuel I suppose d'úsáid siad é chun. nuair ná raibh sé ag buachaint. Sea. Ach dáiríre, ó sin b'fhearr sin scéal nua againn anocht. Bhuel sin, sin, sin, sin an fhírinne. So bhí Biddy Early caillte. Sular. sular thosaigh Cumann Lúthchleas Gael. Agus of course an fear a bhí mar bhainisteoir ag Cumann, ar foireann an Chláir ag an am sin, ins na nóchaidí, do tháinig sé cóngarach, as teach cóngarach don teach ina raibh Biddy Early, Ger Loughnane, do chónaigh, tháinig sé ó. an mbaile fearainn céanna. Ó, gabhfaidh muid ag caint ar rud eicínt eile anois, má tá an méid sin ráite agat faoi Bhiddy Early liom. Fear mór iománaíochta, ar ndóigh, thú, bail ó Dhia ort. Ó, fhead a bhí. Chuala mé nach bhfaca tú cluife peile go raibh tú amach, go raibh tú i do ghasúr maith. Yeah, ní fhaca mé peil go dtí go ndeachaigh mé go dtí Coláiste Fhlannáin i 1956 mar ní raibh peil le feiceáil in oirthear an Chláir, iománaíocht an t-aon cluiche amháin a bhí in oirthear an Chláir agus tá sé mar sin bhuel tá cúpla cumann b'fhéidir ag tosú leis an bpeil anois but an chuid is mó de na cumainn is le iománaíocht a bhaineann siad agus Rinne tú iontas den chluife peile? Bhuel I suppose do bhí you know, the, bhí mé ag éisteacht leis an raidió le Micheál Ó hEithir ag déanamh an cur síos ar Chluiche Ceannais na hÉireann like ó 1950 anuas like eh, is cuimhin liom bheith ag éisteacht nuair a bhí eh, an Mhí agus Maigh Eo, an Mhí agus an Cabhán agus foirne mar sin ag imirt i dtús na caogaidí. Agus cén aois a bhí tusa ansin nuair a chuaigh tú ag an gcéad chluife iománaíochta? Is dóichí gur sa mbaile ná trí.
daichidí is cuimhin dom do théadh mo athair go dtí tá páirc imeartha i dTulach páirc Uí Dhálaigh agus do théadh m'athair i bpónaí and trap agus do chuamar linn or leis ann agus I think an céad cluiche is cuimhin dom ná bhí Geata Bán agus Droichead an Chláir ag imirt agus an rud a sheas amach ná na dathanna mar bhí Geata Bán ag caitheamh dearg agus dubh agus bhí Droichead an Chláir ag caitheamh bán agus dubh agus rud ní raibh mórán dathanna sa saol ag an am sin agus sin an fáth gur sheas siad amach agus rud eile is cuimhin liom do bhí an slua ag béicigh ar fear darbh ainm McAllister a d'imir ar foireann Droichead an Chláir. Ó bhí Mattie cuíosach maith mar d'imir sé ar fhoireann an Chláir agus ar fhoireann na Mumhan san am céanna. Mise, níor chuala mé an t-ainm sin riamh cheana agus cheap mise gur Cannister a bhí á ghlaoch ag lucht féachana.
Agus cérbh é Jimmy Smith ansin? Ó bhuel, Jimmy Smith, d'imir seisean leis an chlub Ruán agus chonaic mé é, I suppose, ag imirt le Ruán ag tús na gcaogadaí ach an chéad uair a chonaic mé ag imirt le foireann an Chláir, an chéad uair a chonaic mé an Clár riamh ná 1953 agus bhí siad i gcoinne Luimneach in Inis, san chéad babhta de Craobh na Mumhan. agus an lá úd scóráil Jimmy Smith sé chúl agus ceithre chúilín agus níor sáraíodh é sin ó shin agus. Bhfuil sé beo i gcónaí? Ó tá sé beo fós, tá sé ina, maireann sé i mBaile Átha Cliath anois agus tá sé I suppose timpeall in ochtóidí. Tiocfaidh mé ar ais anois ar thuilleadh iománaíochta ar ball agat ach nuair a bhí tú ag goil ag an gcoláiste agus rud bhí daoine a bhfuil a n-ainm go hard ar an dréimire inniu in éindí le Raibh tú, raibh tú ag coláiste in éindí le, leis an, Uachtarán na hÉireann, anois? Do bhíos, yeah.
Do, do chuaigh mise go Coláiste Fhlannáin i caoga a sé. An dara bhliain a bhí mé san scoil do cuireadh mé fhéin agus b'fhéidir cúigear nó seisear eile isteach san rang an tríú bhliain mar I think sórt, Cleas a bhí acu chun ár gcaighdeán a ardú i dtreo go mbeimis in ann scoláireachtaí a fháil san Meánteist. Agus an rang sin do bhí Michael D. Higgins. Tá mé ag ceapadh gur buachaill cónaithe a bhí ann ag an am sin ach nuair a, tar éis an Mheánteist, bhí, d'fhreastail sé ar an coláiste mar buachaill lae agus ní fhaca mé mórán de ina dhiaidh sin but is cuimhin liom é go maith mar Bhíodh ceann le gruaig, folt mór de ghruaig fionn bán aige. Yeah agus Snowball I think an leasainm a bhí air. Ó raibh leasainm agaibh air? Yeah do bhí le Snowball. Snowball. Yeah toisc an folt mór gruaig bán fionn bán air. Nuair a bheidh athrach aithne níos mó anois air a Shoilse Uachtarán na hÉireann Michael Michael D. Bhuel, ní raibh aon D. Michael Snowball D. Ní raibh aon D ag baint leis an ainm ag an am sin. Ní raibh stoc aige ag an am sin. Ní raibh, ní, Mícheál Ó hUigín an t-ainm a bhí air ag an am sin. An cuimhin leat a bheith ag caint leis agus rudaí eh, le, le, le, Well, you see, do bhí, I suppose do bhíomar ag caint le chéile anois is arís, but i ndáiríre, eh, bhain, bhaineamar leis an dara bhliain, bhain seisean leis an tríú bhliain, hmm. agus, uh, Bhí mar sórt duine. Tá sam.
You know, bhí difríocht fós. Agus ar casadh ort é ó bhí sé ina Uachtarán? Ná, níor casadh orm, níor chas sé orm riamh ó shin. Bhuel, casfaidh sibh b'fhéidir le chéile lá eicínt. B'fhéidir. B'fhéidir, b'fhéidir. Tá tuilleadh scéalta anois le n-inseacht aige, bail ó Dhia ort, dhúinn faoi Chontae an Chláir agus rudaí go leor eile agus fan linn, más é do thoil, go dtí an dara leath. Agus sa mbaile, má fhéadann sibh é, Is é duine de mhuintir Mhinóg as Contae an Chláir, Mícheál atá air. Beidh mé féin agus é féin ar ais libh arís anois ar baillín beag théis na bhfógraí seo. Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá. agus Mícheál Minogue as Contae an Chláir, ach fear atá ina chónaí anois i gCill Dara, ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Bhí muid ag caint ansin ar dhaoine mór le rá, cosúil leis an Uachtarán. Nuair a chuaigh tú ag an gcéad choláiste eile ansin, suas go Bleá Cliath, casadh leithéidí,

mar is ea do bhí na ranganna roinnte suas mar do lean siad an aibítir chun na ranganna agus bhí N agus M tá siad gar le chéile agus mar sin sin an fáth go raibh Micheál Ó Nuanáin sa rang liom. Cén cén fáth anois gur go Cill Dara a chuaigh tú a chónaí? B'é do jab a thug ann thú mar mhúinteoir scoile? Bhuel chun mo shaol mar mhúinteoir. Do thosaigh mé ag múinteoireacht i Éadan Doire in Uíbh Fhailí agus chaith mé trí bhliain ann, 63 go 66. Chuaigh mé go dtí Scoil Fionnbarra i gCabrach i mBaile Átha Cliath ar feadh tréimhse ansin agus as sin go Scoil na mBuachaillí i nDún Búinne. Chaith mé thar trí bhliain ansin agus 1970 ansin do thosaigh mé ag lorg jab mar phríomhoide agus fuair mé post mar phríomhoide i Droichead Baile Sheáin. Tá sé in aice tá sé ar an teorainn idir an Mhí agus Cill Dara. Bhfuil tú i bhfad éirithe as do chuid oibre? D'éirigh mé as an mhúinteoireacht 2005, seacht mbliain anois. Anois ar ar feiliméireacht a bhí do mhuintir bail ó Dhia ort agus bhí tú féin mar a dúirt mé ag an tús ag obair Céard faoi t'athair anois bhí sé cuireadh in éindí le d'aintín ab ea? Bhuel do rugadh m'athair i bparóiste Scairbh. Ach ní raibh aon chlann ag mo aintín agus do chuaigh sé ann nuair a bhí sé timpeall dhá bhliain d'aois I think mar do chuaigh sé ar do fhreastail sé ar scoil an scoil áitiúil in aice ár dteach Drum Séarlach agus d'fhás sé suas i bparóiste Tulach cé go raibh cuid eile dá chlann i bparóiste Scairbh. ach i ndiaidh sin do tháinig deartháir leis go Paróiste an Tulaigh freisin but do bhí seisean timpeall sé bhliana déag go dtí feirm eile a bhí ag aintín eile so. Ach dhéantaí na rudaí sin ag an am sin chuir chuirtí gasúir in éindí lena n-aintín nó rud eicínt mar nach raibh clann acu I suppose. Sea, sea. Bhí sé.
Agus ab é an an an teach agus an gabháltas talúna agaibh ansin an ceann a bhí ag do aintín. Ar mo leath d'athair é sin ansin? Ó sea, from m'athair é sin, an teach sin. Bhí sin ar an gcúl thusa.
Yeah, yeah. Agus scéal eile ar an dtaobh eile de, do tháinig seanathair mo mháthar as an teach céanna ar an dtaobh eile. Ó tháinig. Do bhí m'aintín, bean Nic Conmara, pósta le fear darbh ainm Mac Conmara agus Mac Conmara ab ainm do sheanathair mo mháthar. Tá, sean. Seanmháthair mo mháthar. Agus do tháinig sí as an teach céanna. Agus do phós mo mháthair isteach as an teach as a tháinig a seanmháthair. Tá sé casta dul ag plé le gaolta ansin. Tá. Cén uirlis ceoil a chasanns tú, bail ó Dhia ort? Á bhuel níor chas mé uirlis cheoil riamh. Á stop anois.
Bhuel anois, fear as Contae an Chláir ina shuí ansin agus é ag rá nár chas sé an uirlis cheoil. Yeah, is breá liom éisteacht le ceol agus tá. Muise. Is breá liom é agus. Agus. Dhá chos chlé agam freisin. Agus an Tulla Céilí Band le do thaobh ansin. Ó bhuel, d'fhás mé suas agus chuala mé scéalta faoin Tulla Céilí Band agus tháinig siad le chéile timpeall i ndiaidh an Dara Cogadh Domhanda mar grúpa ceoil chun, I think, freastal ar chomórtas a bhí i Luimneach agus as sin a d'fhás siad. But ins na caogaidí, you see, ní raibh, mórán deiseanna againn iad a fheiceáil mar ní raibh, you see, ní raibh teilifís ná ní raibh raidió ná you know mar sin ann ach daoine go raibh raidió le battery gur tháinig an leictreachas agus ansan timpeall deireadh na gcaogaidí I suppose tháinig ré na seó-bannaí isteach agus bhí níos mó suim ag na daoine óga sna na hallaí rince. Nach ea, tusa ag go leor showbands a bhí. Ó bhí, yeah. Cén áit a raibh an ceann, cén áit a raibh an halla ba ghaire dhuit anois a mbeadh na? In Inis. In Inis.
Ar a dtugtar an New Hall in Inis. Sin an áit ina raibh agus sa samhradh ansin ón Cháisc go dtí Meán Fómhair do bhíodh marquees do bhíodh siad ag Cill Chisín timpeall na Cásca, Fiacail timpeall mí Iúil agus. Raibh sorcas ann a mbíodh? Ó do bhíodh, yeah, do thagadh Fawcett's i gcónaí go dtí an Tulach. Do tháinig Duffy's anois is arís but níor tháinig sé chomh minic thíos is a tháinig an dream eile. Agus bhí sibh ag ceannach rudaí deasa milis an uair sin a mbíodh Ó do bhíodh, yeah.
ag an am sin. Slab toffee agus rudaí mar sin ag na. Anois, tá mé ag cur ceist anois ort, dúirt mé go dtiocfainn ar ais ag an iománaíocht arís, agus dhá fhocal faoi stair an leabhair a scríobh tú, ach. Cén lá anois, agus tá muid ag díriú ar an iománaíocht, cén lá ba áthasaí do shaol ariamh ó thaobh, caithfidh mé a rá ar an gcaoi seo, ó thaobh iománaíochta dhe? Bhuel, an lá, I suppose, a raibh an bua ag an gClár ar Tiobraid Árann i gcluiche ceannais na Mumhan i 1997 i bPáirc Uí Chaoimh i gCorcaigh. B'in an lá ar bhuaigh, ní dóigh liom gur bhuaigh, níor bhuaigh siad riamh ar Tiobraid Árann i gcluiche ceannais na Mumhan go dtí sin. Bua a bhí acu roimhe sin do bhuaigh siad ar Corcaigh agus ar Luimneach, but b'in an chéad uair a bhuaigh siad ar Tiobraid Árann riamh i gcluiche ceannais na Mumhan agus I suppose do bhí a lán laetha ann inar raibh droch chailleamar go dona i gcoinne Tiobraid Árann ceithre bliana roimhe sin, nócha a trí, do bhí.

oíche roimh Lá 'le Pádraig agus ag sórt rince nó cum cóisir a bhí ag á do bhí. Bhí mé im chónaí le fear agus ag an am sin agus mac léinn ab ea hé san Gairdín na bPlandaí i mBleá Cliath agus do bhí an rince seo curtha ar siúl ag na mic léinn an oíche sin agus oíche roimh Lá 'le Pádraig a bhí ann agus D'insíomar do na pháistí go minic gur thuas i bPáirc an Fhionnuisce ag bailiú seamróg a bhíomar nuair a bhuaileamar le chéile agus chreid siad é ar feadh tamaill, I think, but. Bhfuil mórán páistí agaibh ní ceathrar, ní páistí iad anois ach fásta suas. Tá siad go léir fásta suas anois. Tá triúr mac againn agus iníon amháin agus Tá beirt acu ina ndlíodóirí agus beirt ina n-eolaithe. Ó, bail ó Dhia orthu. Agus tá triúr díobh pósta agus an fear eile le pósadh an bhliain seo chugainn. Cén sórt stair atá agus níl mé ag goil ró fhad scéil leis, atá ag baint le Cumann Lúthchleas Gael Chill Choca, san áit a bhfuil tú i do chónaí anois, a bhfuil an leabhar scríofa agat faoi? Ó, tá stair cuíosach fada. Bunaíodh é tús Bealtaine míle ocht gcéad ochtó. a seacht agus bhíodar ag comóradh an 125 bliain timpeall mí ó shin agus fiú nuair a bhí mé ag cur an stair le chéile do bhí an t-ádh liom go raibh mé in ann teacht ar na miontuairiscí a bhí ag an chéad rúnaí agus bhí bhí siad go hiontach iad a léamh mar gheall ar na rialacha a bhí acu mar gheall ar ag ól agus ag caint lasmuigh de na cruinnithe agus an costas a bhí ar an céad geansaithe a bhí le ceannach agus an pheil agus ag eagrú i gcóir na céad cluichí a d'imríodar agus mar sin de. Agus cé chaoi bhfuil Cill Choca sa lá atá inniu ann ó thaobh an chlub dhe? Bhuel tá an club láidir go leor mar tá a lán daoine tagtha isteach san pharóiste anois agus glacann siad páirt go fonnmhar leis an gclub. Sea. Ach maidir leis an foireann, Do bhí siad mar foireann sinsear ó ochtó a trí go dtí anuraidh agus tá siad imithe síos go dtí an grád idirmheánach anois, ón bhliain seo chaite but I suppose tá a lán de na himreoirí óg anois, chuir an imirce isteach orthu le roinnt bhliana anuas, tá a lán dár pheileadóirí san Astráil agus i Meiriceá agus áiteanna mar sin. D'imir tú féin, caithfidh mé fiafraí, d'imir tú peil, ní d'imir tú peil? Ná, níor imir mé peil, d'imir mé roinnt iománaíocht. D'imir mé le Faoi 14 agus mionúirí leis an Tulach agus nuair a bhí mé sa Choláiste Oiliúna d'imir mé le Erin's Hope agus nuair chuaigh mé go Éadan Doire d'imir mé le Éadan Doire agus is tá mé mórálach gur imir mé ar Nick O'Donnell lá amháin nuair a bhí mé in Éadan Doire do bhí Sé anois Nicky O'Donnell. D'imir le Loch Garman. D'imir le Loch Garman. Ins na caogaidí. Now bhí sé cuíosach sean ag an am seo ach do bhí cluiche lá amháin idir Inis Córthaidh, I think do bhí fear in Éadan Doire, do tháinig sé ó Inis Córthaidh i Loch Garman agus do thóg sé Saint Aidan's go dtí Éadan Doire chun imirt i gcoinne Éadan Doire agus bhí bhí mise mar lán cúl agus bhí an fear seo ag imirt mar lán tosach. Tá sa.
Sa. An dtéann tusa anois ar ais go Contae an Chláir sách minic Ó téim téim bhfuil bhfuil muintir mo dheartháir chuir Tá mo dheartháir pósta san Bhuel, tá teach nua ann anois. Níl an teach inar rugadh sinne, níl sé ann a thuilleadh, but tá teach nua tógtha le daichead bliain anuas. Agus tá mo dhriofúr ina chónaí i gCluain Lárach in aice cathair Luimnigh. Is mór an lán anois, mar deirtear, dhá scór bliain ó chuaigh tú go Cill Choca, ach níl dabht ar bith nach bhfeiceann tú athrú tagtha ar rudaí. agus tá chuile áit athraithe. Ach céard é an rud is mó a dtugann tú cineál suntas dó i gContae an Chláir le dhá scór bliain, más maith nó dona? Bhuel, I suppose tá daoine i bhfad níos fearr as in, bhuel, cúrsaí eacnamaíochta, bhuel, of course, tá druidim siar anois le cúpla bliain anuas but, you know, d'athraigh an saol i ngach áit like, I suppose Contae an Chláir, do bhí an t-ádh leo go raibh, Bhuel, Aerfort na Sionainne do thug sé a lán fostaíocht agus do bhí monarchan adhmaid i Scariff freisin do thug sé a lán fostaíocht in oirthear an Chláir agus é ó na seascaidí anall but cosúil le gach áit anois tá cúngú agus. Ó tá, agus tá sé le feiceáil i chuile áit. Ó tá sé le feiceáil i chuile áit. Tá.
Bhuel is deas é do scéal bail ó Dhia ort ó d'fhága tú Contae an Chláir i do leaidín beag ar an bhfeilm go ndeachaigh tú go Cill Choca agus an méid scríobh. Tá tú ag scríobh tuilleadh, bhfuil? Ó tá mé, i láthair na huaire tá, bhuel do scríobh mé cúpla altanna Scríobh mé alt i leabhar eile a tháinig amach i 1998 faoi chomóradh 1798 agus na hÉireannaigh Aontaithe i dtuaisceart Chill Dara. Bhuel, do scríobh mise faoi na comórthaí éagsúla a bhí ann. Ní raibh comóradh in 1848 is bhí comóradh i 1898, arís i 1948 agus an ceann a bhí againne i 1998. 98 agus do scríobh mé alt faoi na comórtha sin agus scríobh mé freisin faoi stair na Críostaíochta, na sagart a bhí i Cill Choca ó fuascailt na gCaitliceach ó 1918-29 go dtí an lá atá inniu ann. Do chuir mé leabhar amach i gcomhair tús an mhílaoise deich mbliana ó shin, nó dhá bhliain déag ó shin. Bhuel, Dia leat.
Go raibh maith a'd anois faoi theacht agus labhairt linn agus dá mbeadh gan muid cloisteáil tada uait ach gur dearg-sheafóid é scéal Biddy Early, cuireann sé sin chuile shórt ina cheart. Go raibh maith a'd. Dia leat. Mícheál Minogue, a chlann, agus sin é anois anocht é. Beidh muid libh arís, le cúnamh Dé, an tseachtain seo chugainn agus clár eile againn. Cá bhfios nach gcuirfeadh muid scéal eicínt eile ina cheart an tseachtain seo chugainn. Ach cuirigí féin ina cheart anois seo go ceann seachtaine. Bígí ag caint agus ag comhrá agus thar rud ar bith eile, go dtuga Dia slán sibh ar fad. Déanfar breis comhráite i ndiaidh na bhfógraí agus beidh cúpla amhrán chomh maith againn ó Fhionntán Ó Meachair atá ag maireachtaint i gCúil Aodha. Agus bíonn Johnny greamaithe isteach do Bhríd ar Ros na Rún agus tar éis dó ligint air leis an obair go bhfuil sé breoite, Cé a ghlacann a chlár raidió ach Vince! Dia dhaoibh!
Evan! Mo chéad lá.
Hi!
Imelda, chonaic mé ag na pumpaí é. A gceapann tú, i ndáiríre, gur leor é seo le páiste agat? Really, Evan. Cop on!
Tá aiféala orm. Imelda, Ná habair nár inis sé dhuit é fós. Nár inis sé cén rud dhom? Ros na Rún anocht ar TG4.